go mór i bhfeidhm agus taithí anois ag na leaids seo, an ceathrú cluiche dóibh ag an leibhéal seo. Seo fear Mhaigh Eo anois le seans an chéad pointe a aimsiú agus é sin, cheapfá go gcabhróidh sé sin leo ins an chéad leath. Bailithe go hálainn ansan ag Ó hIarlaithe, Ó hIarlaithe ag casadh, féach ar an luas sin agus é ag casadh ar an gciotóg agus an dara phointe faighte. Tá sé faoi bhrú ansan, tá seans anois acu teacht tríd ansan, tá captaen an lae inniu, Dylan Breathnach agus an captaen le pointe á. Fadhbanna ansan ag Sligeach. An cic amach sin a bhuachan, tá seans anso ag Maigh Eo cic álainn ansan. Má théann sé sin thar an trasnán, téann sí thar an trasnán. Liathróid álainn isteach ansan. Faighte go hálainn ag Niall Ó hIarlaithe. Niall Ó hIarlaithe, bhuel is féidir leis cúl a fháil agus tá sé ag dul chun cinn. Cúl faighte Niall Ó hIarlaithe! Ag teacht chun cinn anois tá Mac Héil. Mac Héil trasna chomh fada le Lydon. Lydon le dhá cheann cur ar fóraoil go dtí seo. Níl an ceann sin chun dul ar fóraoil. Beidh ceann acu ná Gilmore. Déanta go hálainn ag Gilmore ansan. réabadh thuas na páirce agus cad é mar scór ón lánchúlaí agus cróga ansan ó Breathnach, Breathnach trasna agus seans cheapfá ar scór anso ón ciotóg, bhfuil sé sin ag dul thar an trasnán, bhuel tá sé fhéin ana-shásta leis agus amháin eile tá sé chomh éasca do Mhaigh Eo an spás a aimsiú tráthnóna, is dóigh liom gur Ó Ceallacháin a bhfuair an scór sin, Maigh Eo anois ag teacht isteach ar cúl, a Thiarna an domhain! Tá jab iontach déanta acu agus ag teacht uair amháin eile tá Ó hIarlaithe. Tá cúl agus dhá phointe aige. Tá sé sásta an ceann seo a fhágaint agus sáite insan eangach uair amháin eile. Ceann deas isteach. Bhuel, tá siad ag iarraidh rud a oibriú agus tá déanta go maith acu. Tá sé bailithe anois ag Ó Floinn. Ó Floinn agus é ag iarraidh pointe a aimsiú, é ag teastáil uaidh agus é faighte ag faighte acu ag leath am. Bhuel, arís droch-chic amach ansan. Tá sé faighte. Ag Ó hIarlaithe, Ó hIarlaithe ag teacht tríd ar ruathar Ó Broin arís agus cúl faighte ag aimsiú b'fhéidir an dhá phointe? Bhuel, tóg an deis más féidir libh agus an deis tógtha, pointe álainn ansan díreach taobh amuigh den daichead, an dhá phointe a aimsiú anso ón dtaobh amuigh den chás b'fhéidir go raibh sé díreach istigh den daichead anso, níl mé róchinnte, bhuel, tabharfaidh siad an dhá phointe, pé scéal é, aimsithe go hálainn san dara leath go dtí seo. Anois le seilbh tá Ó Floinn. Liathróid álainn curtha isteach. Tá dainséar anseo leaids. Tá Masterton istigh agus tá an cúl faighte! Dearadh. Neart spáis ag John McMonagle, captaen na foirne. Curtha trasna go dtí Ó Briain. Níor chuir Brian mórán ar strae inniu agus níl an ceann sin curtha isteach ansan anois agus faighte ag Ó Floinn. Tá Ó Floinn ag lorg cúl. Tá sé ag teastáil. Níl ach cúl ag teastáil uaidh faoin dtráth seo. Ó! Cúl álainn chomh maith. Sáite! Curtha isteach. aige siúd go dtí Ó hIarlaithe, Ó hIarlaithe ar ruathar uair amháin eile, beagnach tógtha chun talamh, fós sa dáil ar an D agus iarracht ar chúl, cúl álainn faighte ag.